Ihe dị iche n'ime alụ na nsọ anị eji na-eshike o mana ọ dị asị mala alụ niile sha bụ nsọ anị mana nsọ anị niile abụna alụ naanị ka ị ga-esi marị nwa ịtanị ihe dị iche n'ime alụ na nsọ anị n'ochekwu onye na-ekwu na ndị ụmụnna anyị asị na ọ dịrị mma ka alụ na-eme mana ọ dịkwa mkpa ka alụ na-eme ka o me na ụmụaka ga na na-amara alụ nsọ a na-eme oge niile ụmụaka lụ ike amarịdịnawa wee lue na ndị mụrụ wa adọgbu awa wee jọgbozi anyị nke ọnụ sị kike mụọ kwụsị ya na wa sọ nsọ ga kwụsị ya a ma gbanye ndị bụ nsọ anị gbaa ụfọdụ nye ndị bụ alụ Ka o me na ị ga-amara we. Maka na mbekwukwa sị na ọ kpọkọ ụmụ a ba jụọ we. Ụmụ atọ, nke izizi, bụ ka ị ga-eme tupu ị ga-enwe uche. Nke izizi asị ya na nye mee o nwelu uche. Ọ kpọcha nke kpọnarị, ime o dị nabe ka o jikwa kpọte we nye na ajụ we. Nke kpọ nabe bụ ka ị ga-eme i nwere uche. Ọ sị ya nne m na nye nwere nkwu ge nkwu na nye mee m enwere m uche. Ọ ba jụọ nke ikpeazụ. Nke ikpeazụ asị ya ka ọ bụ na ndị ofe a wee kwuge na nye mee we enwere uche. Na nye mmụnwu na enwere uche. Na ọ ma cheri ka nye megide tupu ọ ga-eji nwere uche. Ya bụ nye gbasara alụ bụ nye ọ bụ na o mee ụmụaka ejie nwere uche. Alụ mee ya bụ ihe ọ bụ na o mere obodo ka ọ bụkarị abụ ewepụcha oge ba wee kpụọ ya bụ alụ ka a bidoke ka a gbakanye ndị bụ alụ n'enu anị niile sha amazụkwa nne lọọ ka ọ dị na Anịọma niile ya na anị Igbo niile igbu mmadụ igbu ọchụ bụ alụ o gbu ọchụ na mbụ achọpụta wa na o gbu ọchụ na ọ ba anyị ilolo ba mezue ya bụ ilolo ba gbue mmadụ ewepụcha wa oyo akpụ wa ya bụ alụ o nwere ike bụ na wachasị ya bụ enyi ọbụna wee gbuo ya bụ onye gbu mmadụ ka ọ bụ achụpụ ezinụlọ ha agbabemewe ezinụlọ ha niile a wa akwapụ n'obodo mgbe ashụ asaa we ga-akwapụ n'obodo n'obodo nsi bịa bụ bulukwu o gbue mmadụ abụ echụpụwe n'obodo onye mgbe ashụ asaa igbu mmadụ na-eme ekwunye ni wike bụ na owenye aka gbuo onye ọ ya bụ oke ọchụ nke ọzọ nọchime ya bụ alụ ọzọ bụ ibo mmadụ ọchụ na mmadụ gbuo ọchụ bụ ofu ihe na-ebo mmadụ ọchụ onye ọzọ I boo mmadụ ọchụ, o mesịa achọpụtawa na ọ bụ n'eziokwu na ebibo ka i bo ya na o mere n'anya anyị. Nke ọ bụkwa alụ ọzọ. N'ihe sokọ na ọzọ bụ amosu. Wa gbaa mmadụ na o li amosu. Ọ dị dịka na onye ọ na-egbughị ọchụ mana o nwere onye o tepanye aka gbu. Ebo ga-ebu ụzọ gbabemegide onye ọ. Ụfọdụ ga-achụpụ onye ọ, a daa wa nsha, e kwuje we nzu. Ọ gbaa ihe niile so ome, amadị wekwa ga-esi ịpụ ya bụ ajọ mmụọ ya na nsogbu. Ya bụ iri amosu. Obodo ada anabacha ya na obodo ada emekọ. Ya bụ ihe ndị dị mgba ụlọ bụ alụ. wee bụ na mmadụ je nwene bụ alụ mmadụ je nwene abụ eweshe mmadụ na-abịa bagbuo ewu ụlọ wee gbusie ewu ụlọ ọnị ewe wee dozie ya bụ alụ mmadụ zuo oshi n'ụzọ ugbo gbaje kwuo iyi na ọ bụ na ya zu o mesịa achọpụchawa na ya zu iyi ọ na-egbue alụ mmadụ so mmadụ omebere were eriri kọla eriri shue bụ alụ ọma ntị ụla bụ ya bụ okwu anyị izizi hụ onye ọ n'isi onu ahụ akpọla tupu a ga-eji kpọrọ ndị dolomade bee ya bụ ihe maka osisi ọnị ọ nọ shuo ahụ egbutue Ọ bụla omi ka ọ daa, omi ọnị e nwee ike kwụsị ịla mmiri ya. Ya bụ maka na mma wee ji mma ozu na ozu wee ana. Onwe onye ọbụla akọla eriri shu enyi, adụ wee meme na akwamozu, wee bụrụ ya na ọ na mbụ ebute wee n'ajọ ọfịa. Mana ka ọ bụ na ajọ ọfịa adịzị na wee gbawa anyị adọ ewa, adụ wee meme na akwamozu, adụ afọ akwa. Adụ wee nye ekwe si enyi ndị mmadụ, adụ wee tinye akwa. Nke ọ bụ alụ. Anyị izizi ọgwụ onye ọchụnụ. Ha wee kwuru ya jee tie azụ ya bụ ihe ndị na-eme agba ọnwụ bụ alụ mana ke bụ nsọ anị ihe obodo asọ ka ọ dị nwa o nwe ihe obodo dịsị iche n'iche asọ asụ were Ọbịda asọ ekpu ụmụ Ezemu asọ edi ya bụ ụmụ Ubulu niile asọ edi ebe ọ dịsikwa iche n'iche nwere ihe asọ Mana mmadụ nọbeghị irie edi o mena alụ ma ọ bụ na ọ marịrị mana o meghe n'ihe ọ bụla obodo asọ o nwere shawa ga-ada dị n'ime mana obikeje dozie na mmadụ eteshi ụla ụzọ ụtụtụ tụtụlụ azịza si ilo zala afịfịa zabasha n'ime ụnọ kwa asọ nsọ adịwe lee ụlọ kwa esi azala afịfịa esi ezi adịwe esi ezi azala afịfịa abasha n'ụnọ Ihe ndị na-emekwu bụ nsọ abụdawa alụ. Na mmadụ asị ihe nye were aka ekpe nye ya bụ nsọ adịwa eji aka ekpe nyete mmanya. Ị ga-enye mmanya ya eji aka ekpe bunile ya eji aka nri jide ukwu ya etenye tie nile ya enye tie ị were aka nri bu ya ụra. I were aka nri nye were aka ekpe jide nyetesi aka ihe mara ya nke ọ bụ nsọ adịwa ada ncha n'ime mana nsọ dọ. onye ọ ga-ajagbo gị sị sọ wagharịa aka emụ ya wagharịa aka gị ọ ga-ahụ ka esi agba ihe ndị bụ alụ dị iche ịkọ mmadụ ashị igede wee domewe nne mmadụ n'ụnọ ọ mụsha wee na ezinụnọ emere wee ndị ebe ụlọ ya na o merezie nọ na-achụ atụkezi ka ọ bụ n'ọnụ asọkezi ya ụsọ ka ọ bụ na-akpasịrị ya iwe ya akọmụghị onye asị nke ọ bụ nsọ anị ọ bụ na alụ e bulu ike kpụọ izu ada wee ncha nke ọ bụ nsọ anị ihe niile cha obodo asọ nsọ a ihe niile cha bụ alụ obodo asọ nsọ a mana ọ bụ na ihe niile cha obodo asọ nsọ bụ alụ ya ahụghị ahụ Abaga m n'ihe ndị bụ alụ ba n'ihe ndị bụ nsọ obodo. M ga-ejizi nye aka ịjụ ndị mụ nị bụ one one kị ka ụnụ asọ kị ka ụnụ eri one ka ụnụ sọ one ka ụnụ ri obodo niile sha nwe nsọ we ebo niile nwe nsọ ebo dị n'ime ebo nwekwu nsọ Ezinụlọ ụfọdụ nwe nsọ. Ọ wụ ụfọdụ ebo n'obodo m si bịa na-ejikarị obodo m si bịa ama atụ maka na nyegharị a ka ọ mara ọgwụ ha ebe o bi ka ọ wachi o nwe ebo dị n'obodo m si bịa wa akpọ ụmụ a obi awalụ adị wa anụ anyarị ya ma a mụchanụ nwa anyarị ahụ wee nke ọ dịka alụ Wa asọ a nsọ ahụkọwarị ka alụ na mmadụ mụtiri nwa anyarị n'ebo ahụ ihe ndị dị mgba ihe ndị dị mgba bụ ihe dị iche n'ime alụ na nsọ anị i melụ nsọ anị ime nye obodo asọ ọ bụrụ nye si ike shinne na ọ bụ na-ekwe eji ọnụ ekwupụ akpọcha wee agbazie n'iwe ya adawesha ma na-eme alụ ihe sokarị alụ bụ ewu ewu ụlụ ọ bụ ewu we ji akpụ ya bụ alụ ị gagharịa n'obodo dị iche n'iche n'Enuani ị ya-ahụ ihe dị iche n'iche wa asọsị ndị Asaba ya ma bịa nwụ n'afịa weche meni wa agbọnọ asụ we na wa asọ agbọnọ obodo dịsị iche n'iche obodo ọbụla ya lune nọ elu ọnwa na Igbuzọ asụ we na adị we eri ewi ụfọdụ asụ na maka na enwe wee we na ndị Nnewi dị n'ala Igbo kọcha ya asụ we na adị we eri ewi mana awụ ewi anyị rie nye ndị eli ke ndị asọ nye ndị asọ ke ndị eri ka ọ bụ nye ndị obodo asọsị mana nye bụ alụ bụ naanị alụ n'Igbo niile o nwere nwe obodo ị ga-anọ gbu mmadụ asị we adị alụ onye emeke e gbu mmadụ onye ọbụla panye aka gbue mmadụ ọbala onye ọnya ba metụ n'ala anị ka o melụ anị ọ gana na-achụ ọsọ alụ onye o mega a na-awa apa wee lue na o jee kpụọ ya bụ alụ o nwere ndị mma alụ ekwunewe onwere ya hụnewe anị tụgharịberiwe eji we ọnụ we kwupụsa na nnekwu onye nwanne dịka onye gbagharị nụ we abụ ya bụ oche mgbagharị ya bụ nke tata akwụghị na ndị mụ na-ekwu na ọ dị na mma ka alụ na-eme mana ọ dịkwa mkpa Ka alụ na-eme ụfọdụ oge, ka omena ụmụaka ga na na amala alụ. Okposo nọ n'ebe dị na-eme aka naabe maka na adịghị eme aka naabe. Mmadụ adịghị eme aka naabe, ọ ga-enweworị aka ya eme. Aka sọ ya ka o ji efili isi ya, mana ya ma jiwo adịwo eji wo naabe efili isi. Ilike na-eme aka nri ka ọ bụ ị na-eme aka ekpe? Ị na-eme wo naabe sie ike, ị ga-eji wo naabe lụọ ọlụ. Ihe ugwu onye inwe aka ọ mari nke nke ọ bụ n'ime aka naabe na na nke na-eme ka esi ike n'ime anyị na-eme aka naabe. Okposho mee aka naabe ka ọ bụ okposho zọọ ya ụkwụ n'ọfịa. O meghe alụ, a wa kpụọ ya bụ alụ. Mbụkwa nya nkekele, a wee warịa ya ọ nya nkekele, bụa abụ sue. Ọ bụrụ nwa akpa bụ Adeke. Adeke o ya efi okwu o menu nye okwu ejeghị o. Adeke o ya efi okwu o menu nye okwu ejeghị o. A wa bụgide abụbụ okposho ibe ya sokwa n'azụ. Ọ ba nọ mkpụrụ ụbọchị one ọ ga-anọ n'ebe be Ade bụ tupu ọ ga-eji shansha niile dị n'ime anatawa. Mana enu enu amasịkwa n'enu emebighe, enu ọfụ abịaghe.

ee oke ọzọ nyefe nenekwe ya bụ osisi dị n'ọfịa mana kịta na ọ bụzi osisi dị n'ọfịa ọkwenyete osisi dị n'ọfịa ejizi nye aka were igwe okwu na nji ekwu okwu ọnwụ see onwe gbazije n'oke ọzọ ya gbasuo na akpa nkata dịsị ịjọ nkata jọgbuo onwe maka na oke nwa asị na ọ bụrụ na ya ejewe nwunye bụ nye wuchi na mana ke bụ nkata wee kpa gbuo ebe ọ nọ je nwunye Ikede akpa ya wena ọbụla oke ọbụla ọ da-agbalu ya bụ nke tata anyị nebanyere anya ọfụma ọfụma na nye gbasara alụ o nwekwori ihe ndị anyị dịdị metụrụ aka o nwe nye ndị ọ bụ na anyị kwụsịrịwe ọ bụ na abụsịwa alụ na mbụ

A Onwebe onwebe ndị ọ dịghị ejesi ọ dị echi iyi na mbụ. Olu oge nwụọnị o ji asụ ezi ya bụ okposo ahụ oge ke m ekwulieni maka na akwara ọ bụrụ ka m asụ m ji gwa m ụnụ na ọsụ ezi. Okposo na oge o jee n'ụlọ nwa alụtọ n'ụwa na mbụ wa kpọ na ekwi dọnọ. Olu n'oge ọ na-agwe ọ pụa. Ọ masị n'idi enye ori. Nye nene ka ndị enu kịta na-eme wa kpọ idokwa m oye ka ọ dị ọcha. Ọ bụ na-eri na nsọ ka nsọ dọ na mbụ ka ọ bụ na alụ dọ mba mana ụwa ụfọdụ ike ọ bụ na eluge wee oge ọ bụ na abaghị wee n'ime ike ibu ike gwuo ekwu oke luge oge igwu ekwu O nwe ụfọdụ nye ndị ọ dị mma rizi, o nwe ụfọdụ nye ndị ọ dị mma metụzi aka. Ee dị nọ, ọ ma nwe ike bụ na nwanyị asọ ezi ba na-esi na-enye ori. Ya ka o ji abụ na ị ga-ahụ ndị mbụnị washọ nnu eri adịwo eri nri abụ adịwo eri nri ilo maka na amanị wee sụrụ amanị ọbụla na ọ kwọ aka wee jisie amanị ọbụla na ọ kpa nkwụ wee jisie amanị wee ndị sụọ ya bụrụ Ama na ọ bụ n'ime ndị ọ na-eso na bụ nwee melụwa onwe ya bụ nye ndị anyị gba tata nye ndị anyị wepụchanụ oge nebanye anya ọhụma bụ nye gbasanị nsọ anị ya na alụ eji m aka na-esi ụbọchị tata jeme nye amarịga eme ụfọdụ nye ndị na m gba na nye ndị na bụ nye ndị Asọ nye ndị ne bụ nye ndị anyị mee. Ada achịkwa mmadụ oku n'uchichi. Ada aza oku n'uchichi. Maka onye ọnya aza oku mmụọ. Ada egbu ọpete n'uchichi. Maka onye ọnya akpọrọ ajọ mmụọ baa be nye ndị ne m gba nwụọ bụ nsọ anị. Abụ na wa alụ. Ime ewu ụnwụ na ihe jiri ịtarị pịa ya. Ụnwụ na ya ga-asị na pụọ ichu ebo. Ụnwụ na ya ga-ada nsha. Ma anyị amarịga nke tata na nsọ anị nọ na-asọ nsọ na anị dị nne. Ee, ụbọchị tata ya mekwa ụnụ ọhụma o. Ee, asị m ka m ji oge ni kene ụnụ ọzọ ụnụ bụ ndị ewepụcha oge nye na nkwughachikezi otegezi aka ego ka i ji ekirie ego ka m ji emepụcha mana i wepụcha n'oge dọna anị ba na-ekirie ya bụ nye ga-egosi na Ọdịnala anyị dị mkpa. Chukwu ya gọzie ka ụbọchị tata fokwa anyị ezigbo chi, ajọ chi ama fo anyị. Ka a chọọ na ibido ọhụma ọhụma ọhụma ka ọ ga-adịgide maka na mma mma kwa egbu ọkụ. Chukwu ya gọzie gị. Ee, i gbue n'aka nri ya egbuche, i gbue n'aka ekpe ya egbuche, i gbue n'isi enu ya egbuche, ya egbue n'egbene ya egbuche, ị lụa ya erie bụ ya lụrụ ya erie ma ya bụ mechi. ya gọzie anyị ihe kwụ mbụ afrịka abụọ ekpere niile anyị kpe mbụ afa sipe ike niile n'ụwa ka anyị ji kpee ya daalụnụ Chukwu ya gọzie ya n'ụbọchị ọzọ anyị ga-ewepụchakwọ isiokwu ọzọ dị n'ọrịa mkpa ọ bụ na ndị mmadụ ewepụ mere anya maka na nye ewepụ anya ha asọ ka iwu si esi ha tụla ka ọkụ nyụ na chi anyị mana ọkụ onye ama nyụ na chi anyị n'afa sipe ike niile n'ụwa ise daalụnụ Chukwu ya gọzie ụnụ wepụcha oge tụnye ọnụ na nye a na-ekwu tata zipụ ha ọ bụrụ ya enwe ike gwa ndị mmadụ maka ya bụ ụmụnne n'obodo oyibo ọ bụ na ụmụ wa adị anụzi asụsụ anyị ka ọ bụ na esi wee bịa wee kiri ọkụ ya n'anyụ na-achụ n'anya n'afọ asịkwa ike n'igwe n'ụwa ise daalụnị